so guys ụmụnne m ndewokwanụ mana Nnamdi Kanu nwanne anyị nwoke je court tata 27th of eh, October 2025 so ka m gwalụ unu ihe Nnamdi Kanu kwuru na court so

As a result, he said he would not enter a defense, arguing that you cannot defend a charge that legally does not exist. So, Nnamdi Kanu bụ ee eh? ụkwa achị n'aka ọ na-agba anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ odogwu odogwu onye e ji malụ ndị Igbo mgbe bụrụ gboo ọ bụrụkwa kịta mgbe bụrụ gboo Nnamdi Kanu bụ nwanne anyị nwoke ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ ata ahụfụ maka gịnị maka mụ na gị ka o kwuchite ọ na-ekwuchitere anyị ọnụ na ihe a na-eme anyị na Naijiria na ọ dịghị ya na mma kwuchitere ọnụ mụ na gị sị sị bịa mepere anyị seaport airport ihe niile ha lụrụ na side other part ndị nke ọzọ ha bịakwuo meere anyị ya na anyị ncha so bụrụ ofu obodo ha wee mee gịnị e wee nwụrụ ya o wee nọrọ n'ime nga na how many years ka ọ nọ n'ime nga ndị nke bu egbe akpagharị egbu mmadụ a kpọrọ ha na-enye ha peace deal mana ndị Igbo na-emezi case with onye onye onye onye nke na-eji ka azụ ahụ ya na Blord ee ndị igbo a-support ya mmadụ mepee ọnụ kpọọ nwanne gị onye oshi nwanne gị na-eme business na na-asurvive ọ kpọọ ya onye oshi nwee ike ịkpọ mmadụ onye oshi ọ bịa bịa bịa zuo oshi o zu na nke o nwe ihe ọ bịa zuru na be nna ya o nwe ndị ogbenye ọ bịa zuru oshi o wee nwee ike kpọọ ya onye oshi na mmadụ je gote ahịa sị na etu a ka ọ ya-ele ahịa kpọọ ya onye oshi unu bụ ndị igbo support ya na e ọ tọsịala anyị anyị fụ ebe a na-emegbu nke anyị anyị amaghị ife anyị chekwefụ ya uche anyị ee anyị sị na anyị ma ihe ee mana anyị bụ the lowest of animal the lowest na ihe a na-azọtọsị anyị pete pete pete pete ka apịtị were anyị wee na-eficha ana anyị chee na ego ịkpataghị ego money is not everything money is not everything ego ego abụrọ isi ka ị nwere ego onwere ihe eji kpọrọ obodo unu nọ na ya how many tribe nọ n'obodo a onwe ha eji akpọrọ chi na-efo ọ na-aka njọ onye aghana nwanne ya anyị amazi maka ya all ihe ndị nna nna anyị hapụrụ anyị mgbe gburu gboo anyị hapụ ya fie na anyị cha akwụ nwanne gị mee ihe ịpụta n'ama ịdọọ ya vam vam vam sị na ịmaka ihe onye kpọọ ọba ya okpokolo agbata obi eme gị na-eburu ekpofu ahịhịa onwezi ihe eji unu kpọlụ onwezi ihe eji anyị kpọlụ ebe ịkpọghọ nke gị ihe mmadụ ya akpọ gị ihe ee anyị kpọpụta nwanne anyị n'ama anyị adọ ya vam vam vam vam vam instead of you to protect your own protectie nke gị zọọ nwanne gị n'ilo jee n'azụ ụnọ taa ya ụta ọ ka onye ma ife si eme mana ịnwa ya apụta n'ilo chakasịa anya na idis apụtaghị onye gba tịa tịa tịa tịa ee tịa tịa ikwu n'ala onye ike na-eke n'ụnọ ekili ihe anyị bụ ndị igbo wee ekili anụ na-eri onwe ya ike na-eke n'ụnọ obi jọsịsịala ife anyị azụ anyị gbachachala ajọ n'ụwa a ee eh? kụfu ndị igbo anyị jọgidere gbagide ajọ ee eh? obi ajọ ka anyị obi taa anyị mmiri nene ndị unu na ha nọrọ n'obodo nene obodo nene ndị ọzọ nene other tribe ka ịfụ ka ha si eme ị feel na ị ka ama ihe ịmaghị ihe ihe ahụ ị feel na ị ma since kee ebe o debe gị today chi na-efo ị na-adị lower chi na-efo ị na-elower a na-elower gị chi na-efo ị na-aghọ ahịhịa a ya ekpofu ekpofu na ndị ọzọ nwanne ha nwoke ya emekwa ihe ajọ ihe o ha ya apụta n'internet ha na-azọ ya ha pụọ n'ime ụnọ be ha ha na-akparị ya ma ha pụta n'ilo they will not give you the chance ha enye gị that chance ka ị humiliate nwanne ha ha ya edefend nwanne ha jee n'azụ ụnọ be ha ọ na-ewe ha iwe ha na-aba mana ha pụta n'ilo gị ha sị gị mba

ọ gafee ha n'ego anyị aghasara n'ana akọ na uche ahụ niile ndị nna nna anyị nwee ndị gboo ha ji wee guide our republican nature ha ji wee guide wee wee guide their own society mgbe ahụ ebee ka ọ dị kedu ebe ọ dị onwezi onye na-eche echiche ihe a ma bụ ka anyị tọ na nke nna gbapụta bita Blord si afọ m bido ome si Blord na ọ kpọkwa ya afa again na ọ kpọkwa ya afa again no that small boy that small boy jee gbaa ọsọ nụọ nwaanyị dị desperate wee na-achọ ihe ọ ya-eji zụ ụmụazị can you imagine a kpọkwa gị afa gị onye ka ị bụ nwanne gị ike na-eke n'ụlọ ọ sọsọ Blord kpọrọ gị afa o nwe onye ọzọ mfụ kpọkwara gị afa ike na-eke n'ụlọ ekili anụ na-eli onwe ha ndị igbo ntọọnụ ọkwa ị fụ ee mụnụ akwanye nche n'obodo a ndị a mechacha ha ihe n'obodo a ee until anyị amalụ how to come together unite together with one voice anyị amalụ how to work as a team anyị amalụ na nke a nwanne m until anyị amara ya na nke a bụ nke m ka m zọta ya even though na ihe ọ na-eme adịghị mma na m ma azọtagodi ya m pụzia n'azụ ụlọ ata m ya ụta mana n'iru ebe a ma azọ ya until anyị enwee that sense hmm? anyị ga-anọ ee ha na-achị ya ya achịgide anyị ya ee o nwe oge ọ ga-eluo ee ị pụta n'ezi otu onye igbo ka ha were ụla ee nwalisie gị ilu a nụ na onye igbo ka e were ụla matọsịa gị ihu o nwe ihe ị ga-eme i kwuo okwu ọ ka gị njọ ọ ka mma na anyị ji kịta wee teta ụla ọ dịgokwa late o but you can still wake up if you want to ọ dịkwa